an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen bɛ mali kunnafoni na k'aw yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la k'a ka ɲɛmɔgɔya so ka foli belebele d'u ma vraiment u cɛsirilen don mali kunnafoniko la an b'a fɔ lamɛnbaaw ni lajɛbaaw ye ala kana kuma bɔ an da min bɛ kɛ fitinɛ ye an b'a ɲini ala ka dugu sumaya
min yɛrɛ ni jamana kɔnɔ den fanba o ma faamuyali kɛ ka kɛ ni anw ka diinɛ ɲɛmaaba n'ale de ye imam Diko ye ale ye sortie dɔ kɛ a ye kumaw fɔ kuma in fɔra tubabukan na an ka jamana kɔnɔ den fanba tɛ tubabukan faamuya kosɛbɛ dɔw ko ko nɛni don dɔw ko ko nɛni tɛ fo ka taa se kuma in yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ dɔw yɛrɛ jiminsira fɛ Bubu faamuyali jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔ denw ma o ko la
Ne bɛ ka ɲininkali diyara n ye an bɛ Acheikh Mamudu Diko an b'a fo an bɛ jamana marabaaw an b'u fo n bɛ min fɔ nin yɔrɔ la hali bi ka maliyɛnw wele maliyɛnw ka wele an ka bɛn bɛɛ jɔda bɛ jamana ko la i tɛ se ka transition ko ta a baara k'i b'i pan imam Diko kunna a y'a da don a la o a m'a da don a la o a ka hakilina kɔni b'a la ka i hakili lajigi transition premier ministre fɔlɔ imam Mamudu Diko de y'a di Moctar Ouane donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o ye bonya dɔ ye nka a ye kuma min fɔ ne ma juguman ba ye kuma in kɔnɔ o ye ne Bubu Mabel ka faamu de n'i y'a bila an ka laada kɔnɔ a n'a denw cɛ don mɔgɔ tɛ gouvernement in kɔnɔ i bɛ se ka kɔrɔ ni Mamudu Diko ye dɔɔnin wa n'i y'a jateminɛ fana n'a den tɛ min ye a dɔgɔnin y'o ye a ko les gouvernants arrogants min yɛrɛ gouvernement tɛ dɛ kumadalasurun les gouvernants arrogants o ye kumadalasurun jumɛn ye bamanankan na o tɛ dɔwɛrɛ ye marabaa yadalen ani marabaa kuncɛba n'i ye kuma in lajɛ kuma in bɛ bila o minɛn kɔnɔ mais n'i y'a ta an ka mara la kuma in ye kuma jugu de kuma jugu don mais n'i y'a ta an ka tabiya ni taabolo la kuma in bɛ bila dennifaya minɛn kɔnɔ ça dépend i b'a bila contexte min kɔnɔ mais ne bɛ se ka min fɔ conseil la maaba n'i bɛ kuma fanga ma ni fanga jasira mɔgɔbaw bɛ jasi o tɛ Mamudu Diko ko ye o tɛ transition ko ye o ye ala yɛrɛ ka mara cogoya ye bonya o bonya bɛ maaba kan mara ka bonya don ni mara jasira a b'i kunna ko diinɛ bɛ jasi danbe bɛ jasi tabiya bɛ jasi kuma dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ a fɔcogo a n'a bɛ fɔ waati min na a bɛ se ka na ni fujuni ye olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ nka an minnu bɛ ka transition kuma fɔ don o don an ka baara kan kɛ mun ye ka na ni bɛɛ ye mamudu bɛ transition suteni o ye alihamudulayi n'a ma suteni fɛnɛ o fɛnɛ kɔlɔlɔ dɔ b'o la nka n'u farala ɲɔgɔn kan ne bolo o nafa ka bon ni an k'a fɔ an b'a bila minɛn dɔ kɔnɔ nin kuma in bɛ arrogant je crois que o de ye dugu labɔ tan mun don n'i ye jateminɛ kɛ Rebecca i bɛna k'a fɔ ko in i b'a bila politigi kɛlɛ dɔrɔn de kɔnɔ minnu tun b'a fɔ fɔlɔfɔlɔ imam politisiyɛn imam donta imam bɔta olu kelenw de ye kuma in ta k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye minnu kunun minnu tun bɛ ka yɔrɔ kunun ni minnu yɛrɛ tun bɛ k'a kɛlɛ kuma in lafasabaga yɛrɛ ye olu de ani minnu yɛrɛ fɛnɛ ye kɛlɛ kɛ ka a fɔ k'u bɛ Mali kura ɲini ko malidenw tɔɔrɔla malidenw ɲanina olu de fɛnɛ kɛra kuma lagosibaga ye bi mais n'i ye mali ta k'a lajɛ kunun kɛlɛ bi kɛlɛ i bɛ mun y'a kɔnɔ diɲɛ bɛ ka waso ni mali ye diɲɛ bɛ ka waso ni mali ye o ye alihamudulila ye o ye tare tare mali maa bɛ se k'a fɔ bi i n'a fɔ ka kɛɲɛ ni imam ka kuma ye malidenw bɛ otaji la c'est vrai maliden dɔw de bɛ se ka kɛ otaji la maliden dɔw i n'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bolo ale bɛ otaji la bi ne bɛ se k'a fɔ mali bɛ ka bɔ otaji de la ne bɛ otaji in kɛ otaji jumɛn ye diɲɛ mali tun bɛ diɲɛ ka otaji de la bolo tun bilen don fɛn bɛɛ ma walahi an bɛ imamu fo k'a waleɲuman dɔn wagati min na a wulila k'i jɔ ni IBK taara n'IBK tun ma taa san b'a sɔrɔ mali ko tun banna parce a tun bɛ se yɔrɔ dɔ la fanga an tun mago bɛ fanga la démocratie fara dictature kan fanga bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ k'an bolo bɔ sira dɔw fɛ an ye ko caman ye sisan dɛ ka bɔ G5 Sahel la ka bɔ eh, eh, eh, jɔnyajuru dɔw kɔnɔ ka Barkhane ko ban ka serval ko ban k'a ye kabiri olu nana armée yɛrɛ tɛ ka se ka foyi foyi k'a yɛrɛ ye k'an sama ka bɔ o bɛɛ la n'i y'a ye n'i ye eh, eh, eh, imam ka kunun discours lajɛ o baara de b'a la ka kɛ bi imam ko ko le peuple malien n'est pas un peuple soumis n'est pas un peuple soumis donc on est un peuple insoumis et aujourd'hui o baara de b'a la ka kɛ bi mais il se peut que yetaw dɔrɔn de tɛ kelen ye mais mɔgɔ n'i bɛ bɛn fɛ kana kuma foyi fɔ mɔgɔ diminen fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna ni futeni ninnu de tun ye terima ye kunun transition ani mamudu diko olu de ye baaraw labɛn kunun bi n'u ka yeta tɛ kelen ye an minnu bɛ yen anw de kan ka kɛ sababu ye ka kuma kumacogo la min n'a tɛna ni fitinɛ ye ni ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na transition an k'an jija kuma min fɔra transition mɔgɔw k'a bila fandenfaya minɛn kɔnɔ u k'a bila alimamiya minɛn kɔnɔ n'a ko ko u arrogant u ka wuli ka s'a ma sinon ne umaru mariko ppr umaru mariko bilali an kelen ka wuli ka an jɔ n b'a seereya ni a cheick mamudu diko tulo bɛ n kumakan na n'a fɛ mɔgɔw an bɛɛ a buba fane tun bɛ yen a don anw de bɔra umaru mariko bilalen ka bɔ kaso la o tile damadɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ imamu ka salon kɔnɔ imamu ka salon kɔnɔ imamu ko a ko panel mɔgɔw nana assises papiye di yan olu fana kɔfɛ docteur sogɛli kokala mayiga yɛrɛ ye mobili ta ka na papiye di yan fo so kɔnɔ ne ma nin fɔ dɛ ni imamu yɛrɛ kumakan ko docteur sogɛli kokala mayiga yɛrɛ nana papiye di fo so kɔnɔ ne bɛ yen umaru mariko bɛ yen ppr bɛ yen buba fane bɛ yen donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ autorité kelen k'a déplacer ka taa papiye d'i ma fo so kɔnɔ o fana ye jigiya dɔ de o ye bonya dɔ de donc o la ni ko gɛlɛyara ne b'a min n'a ma ɲa adamadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bonyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u gɛlɛya dɔrɔn nin ye nin fɔ mun na ne fana kan ka mun to ne ni nin farala ɲɔgɔn kan hɛrɛ jumɛn b'a kɔfɛ walayi bɛn hɛrɛ ka bon ni bɛnbaliya ye dɔ ye ne tɛ fɛ ka n da don ko in na kosɛbɛ parce que a fɔra ko gouvernement anw ka kɛlɛ ye mun ye dɔrɔn o ye mali ko yɔrɔ ye mais aw yɛrɛ dama ni mara ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na an bɛ dugawu de k'a ye ala ka aw bɛn ala ka jisuma k'a ko fura ye ala k'u hakilinaw kɛ kelen ye silamɛ ka arme ye duwawu de ni fitinɛ bɛ fɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i jija ka duwawu k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye maliyɛn de nin bɛɛ bɛ mali ɲɛfɛ don tɛmɛna nin bɛɛ wele ko maliden ɲuman ko hɔrɔn ko den ni ko bɛ fɛ ka tiɲɛ an k'an jija an k'a ɲɛ i bɛ se ka min fɔ olu ye bon ma bɛ jamana kɔnɔden dɔw ko ko diko ale kan tɛ ko gɔvɛrɛnama ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kan bɛ premier ministre ma n'o ye sogɛli kokala mayiga ye n'i bɛ se ka jumɛn fana fɔ olu minnu fana bɛ ka nin miirina jugu ta k'a jɛnsi jamana kɔnɔ ne ka kuma kelen minɛ o de la o o de y'a to ne ko n ko ni ne tun ye imam ye ne tun tɛ kuma parce que ni bɛnbaliya bɛ yen kuma bɛ bɔ a minɛn kɔnɔ ɛ les gou imam y'a préciser les gouvernants les kɔrɔ ye de caman tɛ yan mais minnu y'o bulon kɔnɔ ni sogɛli man di i b'a di sogɛli ma ni asimi man di i b'a ɲɛsin sogɛli ma asimi ma ni wage man di i b'a ɲɛsin wage ma ni mɔgɔ o mɔgɔ man di i ye kuma in kan b'o bɛɛ de ma a kɛlen fɔ ni denmisɛnnin ye kuma kuma n'i ko n'i ye denmisɛnnin de n'a ko o tɛ ne ko ye jɔn ko don e yɛrɛ wa i fa wa i ba wa a kan bɛ jɔn ma donc kuma min don c'est vague les de kɔni fɔra donc minnu ko k'a bɛnna sogɛli ma sogɛli bɛ se ka y'a kɔnɔ mais sogɛli kelen tɛ donc i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min man di i b'a da o kun ou bien ni mɔgɔ min tɛ bɛn i b'a dɔn ou bien tiɲɛ yɛrɛ la i fɛla ye n'o tɛ kuma fɔra taabolo wɛrɛ ma fɔ kuma na o de y'a to ni y'a kun y'a dan ne ma yanni i kumakan ka ta ka kɛ kɛlɛkɛla ye ka kɛ dugutila ye i kun bɛ kumakan in bila ka waati dɔ kɔnɔ mun n'i bɛ se k'a walanwalan wa bɛn bɛ faamuya la faamu bɛ k'a la o ye ne hakilina ye
mais bon n'an y'a jateminɛ kɛ tuguni an bɛ to imamu ka sujet la parce que c'est un sujet très très compliqué an n'an y'a jateminɛ imamu ye conférence laban min kɛ a yɛrɛ fɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko nin autorité mɔgɔw k'u tɛ ka foyi sara ale la ko wa ko foyi tɛ foyi tɛ ɲɛfɔ ale ye tuguni yalima e yɛrɛ fɛ min y'a to ni imamu dimilen bɛ autorité mɔgɔw kɔrɔ yalima u kan ka wuli ka se a ma de wa yalima imamu da kan ka don jamana ko ɲɛnabɔ ko la wa jamana mɔgɔba bɛɛ da kan ka don jamana ko ɲɛnabɔ ko la o de y'a kɛ ne tun bɛ fɛ k'a ɲini transition fɛ u tun ka commission dɔ bila en place ou bien comité de sage dɔ bila en place mun rattachélen don asimi yɛrɛ la o kun ye ne ka faamuyali de ye chérif de nioro ka don o kɔnɔ n'a ma n'a t'o kɔnɔ a ka représentant ka don o kɔnɔ imam mamudu ka don o kɔnɔ amupi ka haut conseil islamique ka don o kɔnɔ kerecɛnw ka don o kɔnɔ danbe diinɛtigi eh, kabilatigi minnu bɛ yen olu ka mɔgɔ dɔ ka don o kɔnɔ o ka rattaché président yɛrɛ la directement parce que kuma bɛɛ ka to k'a fɔ ko fanga ka to fanga ka bon a ka wuli fanga ka bon k'a fɔ k'a bɛ wuli ka t'i sara mɔgɔ kɛ n'i bɛ i b'a dɔn n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka wuli mɔgɔ kelen kama mɔgɔ de bɛ wuli jamana kama taabolo min don n'a ma nin yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli jamana tɛ se k'a yɛrɛ ye ni darapo fɔra kaban a b'i kunna n'an jɛra ni fanga ye eh, ne ye kuma dɔ f'i ye kuma daminɛ la ko premier gouvernement imam yɛrɛ ko ko premier gouvernement ye ale yɛrɛ ka baara kɛlen mais a y'a kɛ bɛn ni kelenya minɛn kɔnɔ a y'a kɛ ni hakilina o hakilina ala de ɲɛ b'o la ɔ n'a ma ɲɛ o yɛlɛmara u tɛ se ma bilen u ye jɔn ye e de ta ye fanga ye transition yan n'an taara ka na imam ka diya ye o imam kana diya ye o transition ye imam den de c'est le fruit du combat de imam donc ne bolo jamana kuma man k'a fɔ ko ka sara ale la ale de ta ye jamana ye fo ka taa kɛ an ka an ka élection kɛ a tant qu'an bɛ transition in kɔnɔ an bɛ imam ka hakilina de kɔnɔ donc ni fɛn dɔ bɛ yen n'a ma f'i ye n'i jɔyɔrɔ b'a la a kɛ ka ɲa mais n kɔni b'a dɔn assise kɔnɔna imam yɛrɛ da ye min fɔ a ka salon kɔnɔ a ka mɔgɔw tulo bɛ n na n bɛ kuma ni ala de cɛ ala min bɛ taa ɲininka a yɛrɛ kɔni ko ko premier ministre wulila o y'a sɔrɔ eh, eh, panel fɛn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tun bɛ minnu bolo k'olu wulila ka taa papier d'a ma olu kɔfɛ tun Choguel yɛrɛ fana wulila ka s'a ma ɔ nka ne e ko ko dɔw ko ko ninnu ma se imam ma bon imam yɛrɛ kɔni m'o fɔ ne kɔni tɛ se k'a dɔn fo ni ko kun ye fɛn o fɛn mɔgɔ kana mɔgɔ ka hakilina sɛbɛn kan'i yɛrɛ hakilina kɛ mɔgɔ hakilina ye quoi mɔgɔbaw de ye ninnu ye i bɛ fɛn fɛn f'u ma ala bɛ a sara i la don dɔ n'i ye ɲuman fɔ ninnu ma tiɲɛ kan ala b'a sara i ye n'i ye juguman f'u ma nkalon kan ala t'a to i la donc i bɛ kuma k'a da i ka dɔnyɔrɔ de la parce que kuma min don c'est trop sensible et passionnel c'est passion b'a kɔnɔ wa kanu b'a kɔnɔ n'i m'i farati a kuma la ni na kanu mana don ko la sɛbɛba ye k'a fɔ tiɲɛ ka dɔgɔ o kɔnɔ quoi i b'o kuma fɔ ni hakili de ni bɛn nana ni hakiliw sigira faamuyali bɛ na
Bubu an y'a ye tuguni k'a fɔ ko gɛlɛya koba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ min bɛ ka don fanga gestion ko la

olu fana bɛnna bɔli dɔ la nin semaine bi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya a jɛkulu min ko k'u tɛ premier ministre reconnu donc mun fana de bɛ se ka fɔ olu fana parce que n'a ma ɲɛ ko olu bɛɛ de kɔni jɛra ka transition in kɛlɛ an ɲɛ b'a la ka bi fɔ bi olu de farafarala min yɛrɛ bɛ ka kɛ mankan fana ye jamana kɔnɔ kuma ka ca i bɛ k'a jate a bɛ kalo saba naani bɔ

n'i ko lakana i yɛrɛ ka propre armée k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ i place la o tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ Barkhane de bɛ ka dugu minɛ ka d'an ma an b'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ la an ka partenariat ɲɛna n'a y'a sɔrɔ France de bɛ ka dugu minɛ ka d'an ma an ka partenariat ɲɛna an denw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw de b'a la ka sa an balimamusow de bɛ kɛ firiyatɔw ye bon n'i ye kɛlɛ kɛ parce que révolution ye fila ye Mali la karisa ka bɔ yen ne ka na ani ko dɔ bɛ ka kɛ a man ɲi a ka falen mɔgɔ o mɔgɔ mana k'a falenbaga ye alihamudulilayi Mali ta tɛ dɔwɛrɛ ye ne de ye kɛlɛ kɛ ne de ni jɔyɔrɔ ka kan mɔgɔ min ye minnu sara peu importe n'o tɛ ni kun bɛ M5 Mahmoud Dicko Choguel Kokalla Maïga walahi n'i kun y'a fɔ ne ye k'a fɔ ko olu bɛ fanga sɔrɔ ka bi ko transition bɛ san fila sɔrɔ ka sɔrɔ ko M5 sukoya ko bo ko dɔ ma sigi maa minnu sara minnu kɛra lanjuratɔ ye n'i tun y'a fɔ ne k'a bɛ kɛ k'a bɛ san fila sɔrɔ nin kuma kɔfɛ ne tun b'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ parce que même charte préambule la a fɔra ko ka fo ka M5 ka esprit don a kɔnɔ ko parce que k'a ye lutte min kɛ ko héroïque mais bi o ko taara yɛlɛma mun na n'a ma ɲa fanga bɛ aw yɛrɛ bolo fanga ye M5 yɛrɛ ta ye. ne bolo u k'a bila u kunna o badenya fɔli Choguel mana kɛ fɛn o fɛn a ɲana wo a tiɲɛna wo Choguel bɔra M5 de la Choguel bɔra M5 la wa Choguel ni M5 bolo fara fɛn fɛn o k'a m'a yɛrɛ a la o kɔrɔ i m'i yɛrɛ yɛrɛ ka kɛlɛ de la parce que fanga tɛ d'i ma dɔrɔn la o fanga bɛ d'i ma i ka hakilina fanga tɛ d'i ma k'i ka bɔ i ka jango ye fanga bɛ d'i ma ko miirina dɔ de b'i la donc fɛn min bɛ yen n'i t'a la sɔrɔ o de ka gɛlɛn i bɛ fɛn min na sɔrɔ o y'i dɔ de ye mais ne y'a dɔn k'a fɔ front politique bɛ wuli ça c'est inévitable parce que Mali bɛ ka taa bolo min kan maa si t'i sigi k'a lajɛ tan k'a fɔ a Mali bɛ ka taa bolo min kan dugu b'a la ka libérer jamana b'a la k'a yɛrɛ sɔrɔ partenaire kuraw b'a la ka ɲini dugu minnu tun bɛ yen n'an tun bolo n'olu tun ye Mali to France ni Etats Unis dɔrɔn bolo bi dugu wɛrɛ b'u bolo bɔ Mali nɔfɛ Mali yɛrɛ sigilen tɛ ni minnu ye minnu tɛ Russie yɛrɛ ye Mali bɛ ka partenaire wɛrɛw lajɛ tugun est ce que e b'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana yɛrɛ bɛ ka c'est la toute première fois jamana bɛna wuli ka taa Nations Unies na ka taa mission des Nations Unies fɔlɔfɔlɔ Jean-Yves Le Drian de tun b'a kɛ ou bien France affaires étrangères ministre de tun b'a kɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ ka wuli ka taa nations unies na ka taa mali yɛrɛ ka mission onusienne yɛrɛ kun o kuma yɛrɛ discuter nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ɔ ne tɛ se k'a dɔn M5 ye kɛlɛ min kɛ kunun ko min ma ta en compte a bɛ se ka kɛ fanga sɔrɔlen minisiriw dilen chargé de mission chef de cabinet jɔyɔrɔ ko ni fɛn olu bɛ se ka kɛ parce que o bɛ kulu bɛɛ kɔnɔ politigi kulu ne yɛrɛ tun ye politicien kɔrɔ de o bɛ u b'an ka kulu kɔnɔna la ni fanga sɔrɔ i t'a sɔrɔ e b'a ye k'a fɔ e de cɛsirilen don parti ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan donc e ni jɔyɔrɔ dɔ ka kan bon politigi dun filɛ de a kɛra révolution mana politiser a kɛra parti politigi hakilina ye i bɛ ka définition kelen d'i ma politigi la bi min tɛ wuli politigi ye mobili kolon de ye min b'a pousser n'a wulila a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛfɛ fo politisiyɛn bɛɛ ka sɔn o ma Donc, ani min jɛna ka kɛ a b'o bila mobili kolon de koyi a bɛ dɛmɛ k'a pousser n'a wulila a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛfɛ ka taa e min y'a pousser e, i b'a bila i kunna i bɛ- i bɛ- i bɛna auto-stop kɛ o ma daminɛ bi n'a y'a sɔrɔ ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka nin kɛ sigikafɔ ye u ka nin kɛ ɲɔgɔnna faamuya ye maliyɛn ka ɲɔgɔn lagosi ani ɲɔgɔn lakari a sera a dan na bi an tɛ foyi sɔrɔ ni ɲɔgɔn bonya tɛ i tɛ foyi fɔ mali kɔnɔ k'i cɛsiri sira dɔ fɛ

ne bɛ min kɔ i ser'o ma n b'i buruja awɔ an ka terme yɛrɛ ye fanga sɔrɔ ko chacun derrière son chacun merci donc i bɛna ye k'a fɔ n'an dama e bi anw minnu bɛ politique ko la bɔ ka bin ni kiriti karataw la faamaw nɔfɛ yaala ni tɛgɛrɛ fɔ la ala ma fanga di asimi ninnu ma nin ya fo k'a ɲɛ i da ka asimi ye k'u bila ka jɔn soutenir k'a dɔn ta bɔ ta diɲɛtigɛ ye dakan de ye quoi n'i y'i jɔ i yɛrɛ ye wala ala bɛ ko dɔ kalifa don i la mais n'i y'i ta kɛ ni a sera karisa ma hali sini ni sera karisa ma ne bɛ bɔ k'i jɔ ni jalaki tɛ yen i bɛ fili la mais un jeune n'i ye kɛlɛ kɛ n'i yɛrɛ ka esprit ye don dɔ fanga bɛ kalifa de don bɛ jamana ma kana siga u la an bɛna kɛlɛ kɛ bi an bɛna wuli asimi wage sadio kamara n'a kun y'a sɔrɔ k'u kun y'u cɛsiri général dɔ ye u ka kɛlɛ kɛ kunun bi an tun bɛ siga u la mais an minnu y'an ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔko kɛlɛ ni fɛnw ye mais bi an de b'a la ka baara kɛ olu ye wa an ka bila an kun na tant que an t'a k'an yɛrɛ ye f'an b'a kɛ de ko ala kana an sara mɔgɔ dɔ b'an sara a tɛ kɛ mali jeunesse bɛ baara kɛla de ko n sara ye jamana jamana ka a nafa di yan mais ala ka ala ka sara tɛ dɛ fo faama dɔ ka sara fo k'an sara tɛ bɛn

o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye filanan ye mun ye i bɛ ka i bɛ taa an yɛrɛ ka nafa sɔrɔ siraw contrat baden bɛ min bɛ ka réviser bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka biganw na bigan labɔtaw la fu sirila u dan na mun kama sogo bɛ se ka to an t'o la sogo ka kɛ mali yɛrɛ nafa la ye n'i ye jateminɛ kɛ an ka balo la asimi ye décret ta coton sumankisɛ a si tɛ bɔ graine bɛɛ bɛ to yan a y'o kuma fɔ yan o kɔrɔ an ye 9 millions 500 9 millions 500 mille tonnes de kɛ céréales la suman na n'an ye nin conserver nin b'an bila mali bɛ jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ suman baara la e, e baloko la i bɔr'o la i bɛ ka na dugu la dugu min binna ka bin ka bin de 2014 à 2020 maa ba fila ani kɔ o de nin binna civil et militaire 2014 ni 2020 2013 2021 t'o la dɛ mandat dɔ la dɛ ibk attaque ni fɛn minnu kɛra ale ni su minnu binna c'est des milliers de personnes dugu minnu bilala mara kɔnɔ kalanso ba kelen ani kɛmɛ naani min fɛrɛmɛlen don denmisɛnnin ba joli ba ba ba bi naani ba bi duuru ani dɔɔni min tɛ se kalan yɔrɔ la mais bi armée y'a bɛɛ libéré ka na fo ka tɔ to damadɔw ye o kɛra san kelen de kɔnɔ o san kelen kɔnɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ n'an kun ko k'an bɛ intervention aérienne kɛ k'an ka avion tun bɛ wuli an b'an sara o da ma dogo mɔgɔ si la kidali bɛ attaqué don min na 2014 o kidali bɛ bin don min na musa mara ka visite la o don mali bataillon nana k'u bɛ don faransi nana i kanga k'a jira k'a fɔ ko non k'an ye accord de ouaga min signé k'an ka référé o kan la présence militaire à kidali k'a réduit fo ka kidali bin ka bɔ n bolo perez ye sefin i latali sin ye mori ni perez nana u ye gda tile ta k'a da perez tɛ kɔnɔ mini tɛ kɔnɔ a bɛ cogo de bi o kɛra bala ka kɛ minɛn bala ka san ka kɛlɛ kɛnɛ ka mɔ ye bɛ ka kɛlɛ kɛnɛ ka hakiina ye bɛ ka kɛlɛ kɛnɛ ka segu ni dɔnko ye a avantage ye mun ye a bɛ armée aguerri a bɛ armée se kɛlɛ la a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ bɛ ban joona parce que en tant que sɔrɔsi ma sɔrɔsiya kɔni bɛ Mali kɔnɔ a b'i kunna kɛlɛ y'an yɛrɛ ta ye o de ye opération tɔgɔ la ko kɛlɛtigi anw yɛrɛ ka kɛlɛ de ye nin o kan ka kɛ ni kɛlɛminɛ kɛlɛminɛ kɛlɛminɛ fɛn fɛn ye armée ka besoin militaire fɛn fɛn bɛ yen ni nafa b'a la si c'est urgent bolo tara k'o bɛɛ da anw ma san kelen kɔnɔna la bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman tiɲɛ don mais nɔgɔya fana barika bonyana tubabu yɛrɛ ko base minnu libéréla n'o ye gosi n'o ye kidali ni fɛn base fɛn libéréla barkhane kɔni fɛ a bil'i kunna k'a base bɛɛ mali sɔrɔsiw de bɛ k'a bɛɛ occupé an bɛ se k'a fɔ l'armée devient républicaine

n'i ye fɛn fɛn kɛ sebugu sama su da kɔnɔ a ka sokɛ siribugu de pɔ pa tu de pɔ mɛ siribugu de pɔ sokɛ ka p pyaze n'a kuma lakana kan ka kuma kɛnɛya kan ka kuma kalan kan ka kuma f caman kan mɛ munna kɛ f si ma se ka ɲɛ sɔrɔ a k'a bila kun na segti ni denfasi a y'o de la baara n'a tun ye sokɛkɛ ja a tun bɛ hame to tibitaba la ka fɛn min kan ka don éducation na k'o don o la, fɛn min kan ka don santé la k'o don o la, n'i ko bi k'i bɛ taa siraba da k'i ye layidu ta siraba da la terroriste bɛna siraba n'a minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye perte don wa perte tɛ n'i ko bi k'i ye layidu di maliyɛnw ma kalanso ko de la o kalanso terroriste bɛ na ka na école karamɔgɔ ni école den bɛɛ minɛ ka taa n'a ye k'u bɛɛ faga donc a tant que i ma sécurité établie i tɛ se ka foyi établir

Donc fɛn dɔw bɛ yen, fɛn min bɛ ka coup d'Etat lana jamana in kɔnɔ o ye sécurité de ye. Don o don président dɔ b'a la ka bin, don o don président dɔ b'a la ka bin. Ni Ala y'a ni maliyɛnw yɛrɛ jɛra n'a ye ko sécurité nɔgɔyara, a kɛ i n'a fɔ k'o ye Mali basigi ye. Ni ma ni e bɔra ka kuma o fɔ, ni mɔgɔ wɛrɛ ko ko nin de ɲɛna, ne bolo o y'a bɛɛ ɲɛnen ye. O kɔrɔ layidu fɛn o fɛn tara, a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ mais waati ko dɔrɔn de don parce que waati bɛɛ tara k'a di sécurité de ma mais Mori bɛ ka nin kuma fɔ sete defasi n'i ko k'i bɛ minisida sete fo ka misi defasi fo n'o ye sa kamara ye n'i ye nin bɛɛ fo i bɛ misi delikolonmi fo n'i y'a bɛ taa marifa sa e kɔni minɛ fsali de warite mobilise n'i y'a mɛn k'i bɛ est ce que b'a kalama k'i bɛ eh, eh, sécurité ministre fo ko police gendarmew ye baara kɛ i bɛ économie fo parce que ale de bɛ recettes bɛɛ mobiliser pour pouvoir quand même soutenir les besoins n'i ye ministre de l'économie fo i bɛ transport ministre fo ale fɛnɛ bɛ ka agent économique transporteurs ka taa bila compagnie na sirako ni fɛnko n'i y'a mɛn olu fɛnɛ baaraw bɛ kɛ ale fɛnɛ bɛ k'o baara latilen n'i y'ale fo i bɛ ministre de commerce fɛnɛ fo Donc tu vois que s'il y a une solidarité gouvernementale, c'est l'ensemble maintenant. Bɛɛ bɛ k'a jɔyɔrɔ. Bɛɛ bɛ k'a jɔyɔrɔ fa. Donc ni mɔgɔ min ko la ko sécurité dɔrɔn de ɲana o la, o kɔrɔ e t'a dɔn k'a fɔ sécurité bɛ soutenir ni moyen de, moyen financier ni moyen matériel dɔ de fana. Donc c'est un gouvernement à féliciter. C'est une autorité à féliciter pour le moment. An bɛ min dɔn, an bɛ dan o de la. Donc n'a ko ko dɔ wɛrɛ ma ɲa ni sécurité tɛ, alhamdoulilahi o kɔrɔ k'a bɛɛ ɲana. Barisa o la tɔ minnu bɛ yen

Bubu e yɛrɛ hakilina na mun kelen de bɛna se k'an bɔ ko in kɛnɛ kan jamana fɔ ko jumɛn de kɛ jamana kɔnɔ den fanba ko san duuru CEDEAO mɔgɔw ko ko kalo tan wɔɔrɔ fo ka se kalo tan seegin ma tɛ ka bɔ Bubu a ko bɛna kɛ gɛlɛya yɛrɛ mun ye bi k'a fɔ parce que jamana kɔnɔ den fanba latigɛ don a kan ko n'an sɔnna CEDEAO mɔgɔw ka fɔta ma embargo in bɛ wuli ka bɔ an kan min yɛrɛ ni bɛɛ bɛ kule la ko embargo tora embargo in kɛlen ka jamana lasegin kɔ ko embargo in de kɛlen ka to ni gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ yali mun kelen de bɛna taa an bɔ nin ko in na Bubu min yɛrɛ tɛna kɛ fitinɛ ye tugu an ka jamana kɔnɔ i bɛ la bɛ min f'i ye n'a ye maliyɛnw ja an ka élection kɛ sini sini bɛ kuruda fana n'o kana siga tɛ se k'i dɔ tɛ se ka jamana ye fɛn dɔ de ye kuwa i ka dekun n'i ma labaara i ka fili tɛ ban e lasiw min bɛ kɔsɔn an kɔsɔn a b'ale ba dɔn siraw bɛ jamana fɔ kɛ cogo min na mɔ bɛ gna sera ban fo ka cɛ wuli an di ma ofisi don kɛra kaso la général joli minɛla saba tɛ officier supérieur joli minɛla muso ka foroba wariko la donc en dix mois baara dɔw bɛ yen olu tɛ ka lakali o donc i bɛna mun ye malidenw bɛ fitinɛ min na o ye n'a ɲɔgɔnnaw de kun ye tɔɲɔ bɛ sen na i yɛrɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ i ɲɛ b'a la foyi tɛ se k'a la mais n'i ma wuli i bɛ mun de kɛ mɔgɔ si den ma fisa ni mɔgɔ si den mɔgɔ si muso ma fisa ni mɔgɔ si muso mɔgɔ si fa ma fisa ni mɔgɔ si fa ye bɛɛ n'i ka n'i yɛrɛ dɔ b'i i b'i fa to ka taa voter walifa ye danaya de don sinon n'a fɔra k'i ka danaya mɔgɔ ta bɛɛ bɛ i ɲɛsin i wolofa de ma i bɛ i woloba de ma donc CEDEAO k'a fɔ minnu ko ko CEDEAO ta CEDEAO ta ko ne bɛ fɛ o banna kuma la parce que premier ministre yɛrɛ taara ka taa plan da CNT ɲɛ kɔrɔ a valider la n'o tɛ ne yɛrɛ bolo n tɛ CEDEAO jate o yɔrɔ la san fila don o san fila gouvernement ye communiqué min kɛ ne bɛ t'o kɔ gouvernement ka programme dilan k'a bila san fila la ne b'o san fila de kɔnɔ. Donc e yɛrɛ fɛ san duuru ko kuma min fɔra o de bɛna bɔ a ma a bɛna kɛ san fila ye.

fitinɛ o fitinɛ n'a tɛ se malidenw ma CEDEAO yɛrɛ ye fitinɛ de ye o bɔnɛ ni bɔnɛma wolokulu de don fitinɛ kulu de don fitinɛ o fitinɛ n'a tɛ se malidenw ma ne yɛrɛ fɛ o tɛ fitinɛ ye ɛ ka dɔ ka dɔ to ko tulu la ka dɔ to ko ji la ko mun mana ja mun na ko ka segin ka toro dun mais e bɛ se cogo di Guinée fɛn tɛ foyi Burkina o b'a sago kɛ ɛ ɛ ɛ Tchad waati mana bɛn ma k'olu k'o kɛ mali ko o tuma a y'a la kuwa donc ne bɛ fɛ maliyɛnw yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲininka mais mali ye mun de kɛ parce que an y'an ka nafa ɲini yan parce que an b'a la k'an jɔ an yɛrɛ la wa o tuma an b'an sigi juruta la Pourquoi est-ce que o hukumu kelen de kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ m'a latigɛ an ka bɔ G5 Sahel la mais n'a ne b'o de ɲɛ o de to ne ko ma ko transition ye mun de kɛ e ka G5 Sahel ta k'a lajɛ ɛ G5 Sahel hakilina bɔra

G5 Sahel kɔnɔ mali kelen de bi min à jour mali attaque ko bi naani de kɛ e tan tan naani de kɛ G5 Sahel ma deli ka na mali mali secourir mais attaque même an ye trois attaques tile kelen ala ma mɛ Nyɔrɔ ni Mondoro ta ye mun kɛra ɲɔgɔn fɛ e saba tan kɛra ɲɔgɔn fɛ mais G5 Sahel a bɛ G5 Sahel kɔnɔ à son article deux ko ni ko ye dugu in sɔrɔ ko a k'i n'a fɔ dugu bɛɛ kan k' i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a yɛrɛ sigi n'o esprit de c'est pour cela que G5 Sahel au-delà des organes la, la conférence des chefs de l'État i bɛna k'a fɔ e la la la la la réunion de de des ministres la n'i y'o bɛɛ lajɛ i bɛna k'a fɔ il y a la force conjointe a dugu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait 5 millions et quelques kilomètres carrés a ka kan ka dugukolo min kɔlɔsi 5 millions de kilomètres carrés a kan k'o de kɔlɔsi Mali Niger Burkina ca mutali a bɛ bɛn sen mi a ka sefati a ka kuti bɛ bɛn sen mi de kumatɛ kari mɛ n'a fɔra ko mali de bɛ a taki mali de bɛ dugu cɛ la si seli ma de mali kama a bɛ si o k'i bɔ ko k'o perezya di ɛ kota don y'a ta o tuma k'a di febere de mili2 don hali sa ma di mali ma aw ko mali ka t la ko ko kɛ ni sigifɔ ye ɛ perez lɛttiriri ci

An bɛ yɔrɔ min ko bi a mura de ka ɲi an bɛ mura de ka i b'a mura de ka jugu duuru ma parce que p bɛ vtura kɛ i bɛ sigisɛ ka taa i bɛ ka fɔ i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ karama sɔrɔ i bɛ dugudenw ka danaya sɔrɔ parce que danayabaliya bɛ sɔrɔ mun fɛ a b'i mɛ k'an bɛ armée wele a tɛ na o ma fɔ a banna dɛ o dɔgɔyara ma fɔ a banna o dɔgɔyara donc intervention il y a la politique des informations et réaction bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ an bɛ armée dɛmɛ ni baara in de la kɔsa in na du 22 ka n'a bila le 30 la

a bɛɛ ye u bɛ dɔw ladon ka moyen d'olu ma olu bɛ dɔw recruter ka fara u yɛrɛ kan parce que ni kɔngɔ tɛ yen balo tɛ yen ji tɛ yen c'est facile ka jamanaden recruter ka fara i kan ka jamana kɛlɛ a source y'o dɔrɔn de ye donc fo ka taa bila Moura armée ye exploit min kɛ an ye armée ta siɲɛ kɛmɛ hali san bi naani nin kɔfɛ an bɛ armée ka exploit fo Moura k'a waleɲuman dɔn nin de ye jamana danya an ka dɛmɛ bɛ autoritéw ye an b'u fo bi k'u fo sini an ka dɛmɛ bɛ diinɛtigiw ye an ka dɛmɛ bɛ tabiyatigiw ye an ka dɛmɛ bɛ kulu kulu bɛ yen toutes les forces vives de la nation wallahi n'i bɛ transition fɛ i man kan ka fɔɲɔgɔnkɔ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ transition ka taa ɲɛ fɛ i k'i jija bɛn ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn tɛ foyi tɛ yen ne b'a dɔn armée ɲɛmɔgɔw dan tɛ foli min na. D'accord, pour ka kuma kɛ kuma laban kuma ye jumɛn kuma jumɛn de b'i bolo ka fara nin kan walasa bɛn ni sabati a bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Bon bɛn ni sabati tɛ se ka na c'est que en réalité an bɛ bɛn fɔ mais politicienw ma jamana faamaw m'an dege baara la quoi i bɛ mɔgɔw de ye faamaw kɔ jamatigiw kɔ a joli de ka so a joli de ka fɛn bɛɛ donc o namiya min filɛ nin n'ale ka n'a tɛ bɛ n'a min donc e tɛ se ka baara kɛ n'i yɛrɛ hakilina ye bon ale dun fana bɛ nin bɛɛ kɛ ye mun na i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ nafa wɛrɛ de sɔrɔ min tɛ min ni sariya ma ale b'o de tila aw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o tigɛra ko ka mali kura jɔ ale bɛ futinɛ kuma bɛ caya kuma bɛ caya fo ɲɔgɔn na ko mali an kan ka bɔ nin de la sisan k'an ɲɛsin ka ɲɔgɔn minɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walayi de bɛ ka jeunes minnu tɛ baara la n'an ye ɲɔgɔn minɛ u bɛ se ka baara sɔrɔ mais u ka bila u kun na

k'a fɔ maliyɛnw ye k'u ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ mɔgɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ fɛn wɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ ɲɔgɔn neni nafa t'a la i bɛ si ka mɔgɔ neni n'a b'i ni tiɲɛ cɛ ala t'i labila ye i bɛ si ka mɔgɔ buruja n'a b'i ni tiɲɛ tɛ i bɛ ka ala t'i labila ye e b'a neni ko parce que k'a ko transition ka ɲi transition ma ɲi ko jamana de ka ɲi barika bɛ jamanadenw de la n'o tɛ ninnu tɛ se ka ninnu nana ninnu ninnu koyi ninnu ma kɛ ninnu tɛ bila sɔrɔsiw ye koyi jamana bɛ bin don min na o sɔrɔsiw de ye ninnu ye mais c'est vrai que gɛlɛya tun bɛ mara cogoya dɔ de la min kɛlen bɛ k'u tigɛ k'u siri ka da o kan n'an y'o dɔn n'o kɛra ka o n'e ka mɔgɔ bɔra yen o e ka parti bɔra yen o e ka ɲɛmɔgɔ bɔra yen o o kana kɛ source k'i b'i ban i ka jamana la

a dunbaga minɛli o tɛ cɛya ye koyi k'a bali a kana dun o de ye cɛya ye mɔgɔw t'u don corruption kɛlɛli la corruption forme ka ca corruption t'i jɔ fo forme naani n bɛ min dɔn a la a bɛ se ka b'o sanfɛ ka fɛn d'i ma i ni min man kan ka fɛn sɔrɔ i ni min man kan ka fɛn di mɔgɔ ma ani min man kan walama ka fɛn dɔ jɔyɔrɔ dɔ di ou bien ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ka makama kama min ti i ni min man kan nin bɛɛ bɛ tali kɛ corruption donc n'i ye nin ta k'a lajɛ mali falen bɛ nin de la o de y'a kɛ bɛɛ bɛ girin politiki kan ni concours kɛra quota bɛ yen ça c'est une forme de corruption o ye corruption dɔ de ye o ni so tila bɛ yen quota bɛ yen donc corruption kɛlɛli tɛ justice dɛ c'est le système i bɛ système de falen ale ni justice bɛ continuer ka baara kɛ maintenant faso wari min bɛ tunu a b'o de da ɲɔgɔn ma joli bɛ yen donc o tɛ tɛgɛrɛ fɔ kun bɔ n'a dira a bɛ dun cogo di a kan ka kɔlɔsi cogo di ne ko justice yɛrɛ fɛnɛ sen tɛ corruption na wa maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka an bɛ k'a fɔ ko corruption corruption o tuma na o de tun ni ko n ko justice ni corruption tɛ kelen ye ni jamanaden jogo tiɲɛna en science politique i bɛ mɔgɔ i bɛ fɛn fila ɲininka i bɛ di diinɛtigiw ni mara kɛbaaw parce que mara kɛbaaw ye diinɛtigiw ani tabiyatigiw ni hakilitigiw n'an b'a f'u ma leader d'opinion olu de ye mara kɛbaaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu y'u jɔyɔrɔ bila ou bien politiciens olu y'u jɔyɔrɔ bila n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ sariya jɛngɛnna nin fɛn fɛn bɛ jamanaden jogo tiɲɛ ni sariya tɛ kɛ a kɛcogo la mɔgɔ bɛ jamana tɔɲɔ k'i jigi da parce que wari b'i bolo i bɛ taa sanni kɛ i bɛ taa min b'i kan ka min di i b'o di donc fo transition ka baara sugu bɛɛ kɛ corruption ko in bɛɛ ye ko wɛrɛ ye ka justice ka système judiciaire k'a falen il faut que la justice soit proche des justiciables il faut que la justice soit ouverte maintenant aux justiciables ça fait jamanaden mɔgɔ mana jɔ ka justice la à tout moment k'a sɔrɔ ka sɔrɔ a ma siran justice ka kɛ hakili sigiyɔrɔ de c'est pas parce que i convoqué la hali n'i jo t'a la i man ka siran parce que taa ni justice de la c'est pas parce que i tɔɲɔna i man ka siran ka taa sariya la parce que parce que i tɛna jo sɔrɔ ninnu de bɛ jamanaden bila ka fitinɛ a yɛrɛ ma ka fɛn kɛ min man ɲi wa nin de ye terrorisme yɛrɛ base ye nin de ye conflit intercommunautaire yɛrɛ base ye c'est de l'injustice an ɲɛ bɛ gɛlɛya caman na mali kɔnɔ n'a ye rapport ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw m'u ka hakɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo de la o de y'a to mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ donc fo n'an maloyara ka siran n'o tɛ justice bilalen don en cause transition yɛrɛ ka mara kɔnɔna la n'i ko ne ka fɛn fɔ min ni hali bi gɛlɛya b'a la dɔɔni sa
Mali kunnafoni jamana na yɔrɔ ne b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ nin ko in na ko nan duman ale tɛ mɛn daga la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ bi ta bila an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen faamuya caman sɔrɔ kosɛbɛ nin ko in na ko kumakan dɔ b'i bolo tuguni non kuma tɛ yen k'i fo dɔrɔn ka technicien fo ka a ka ɲɛmɔgɔso mɔgɔ bɛɛ fo k'a fɔ n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la o ka yafa an ma an b'a fɔ ko k'an bɛn an ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan inchallah